nwaanyị gbagide asha gbagide o si na be di e si be di gbapụta ma be nna ya na nne gbapụ ndị onye si na ọ bịa kwa akwa ọcha na akwa red hibe sị na ọ bụ eze nwaanyị kpọmụlụ m ekene m unu n'ụbọchị tata obi na-agbawa m ihe na-eme n'ala Igbo na-eju m anya kidnappers eri ebe niile kidnappers ebe niile oshi ebe niile a na-atọ ụmụaka here and there na-abụ ụmụaka n'ogo mme na-agbagburu mmadụ abụọ atọrọ atọrọ alụ na-eme n'ala Igbo mana ihe m na-ajụzi onwe m bụ all those people na-abịa n'iru akwụkwọ e-claim na ha bụ eze nwaanyị na ha bụ dibịa na ha bụ pastọ ndị a bụ ndị nọ n'ala Igbo ka m na-ekwu na I'm talking about Igbo people I'm not talking about all Nigerians as a as a whole, talking about Igbo na ndị na-abịa na pụkọ na n'iru akwụkwọ na-e-claim na ha bụ na ha bụ dibịa na nwere ọgwụ enu nwee ọgwụ ana eme nta na-eme imoroko na-enye oke ite na-eme enyi na-eme enyi ebee ka fa nọzi ihe ndị a niile wee na-eme ka ife anyị meziri anyị maka ihe ndị a na-emenụ eche na mbọsị buru gboo na dibịa tie ọfọ n'ana sị onye ndị na-eme ji ihe dị etu a jide ya mana tata ọ dịrọzi etu a ya onye ọbụla mazi bụ onwe ya onye ọbụla bụ onwe because onye ọbụla na-achọ is all about personal interest onye ọbụla na-achọ ego akpa ya ma pastọ nọ n'ime ya ma dibịa nọ n'ime ya eze nwaanyị nọ n'ime ya and nke ọzọ dị ka ibe ya bụ na most of them bụ fake most of them bụ fake ọ bụrụ ihe a na-ekwu bụ just mara mara n'iru gbampeta n'azụ they are not real they are not genuine nwaanyị gbagide asha gbagide o si na be di e si be di gbapụta ma be nna ya na nne gbapụ ndị o si na ọ bịa ọ bịa kpara akwa ọcha na akwa red hibe sị na ọ bụ eze nwaanyị after mecha kopians then ọ gbanwezi onwe ya to another set of another type of ashawo na nke ọ ga na-agbazi with level sị na ọ bụ eze nwaanyị they are there everywhere na Igbo anyị macha all of them most of them bụ ụmụnna anyị most of them bụ ndị enyi anyị we know all of them onye mere gidego agbọchi ọgbọgidachi ọgbọgozi na be di ya gbapụta na be di ya nesi na o mezi bije bido bido eze nwaanyị otu ọkwa dịkwasịrị ndị dibịa ma ndị zutere ori nakọta sị na dibịa amụ ya ma onye jegoro oyibo nwerọ ihe ọ rụta nakọta sị na dibịa amụ ya anata na-egwu ndị mmadụ wayo the same thing with so-called pastors o zuchago oshi ndị ọ na-ezuzi bụ Baịbụl o ji ezu oshi nke ya so ọ bụ na all those people were real wekọta obi nyụkọọ mamịlị ọnụ ọ gbaa ọfụfụ ị na-ekpere chi gị n'obi onye bụrụ ezigbo mmadụ na-ekpere chi gị weta ezigbo obi onye dibịa na-agwọ ọgwụ ya weta ezigbo obi onye nwaanyị na-eme nke weta ezigbo obi emekọta nyụkọọ mamịlị ọnụ ọ gbaa ọfụfụ mgbe mgbe mụzụ mmadụ ụzọ grupu taa ga-eji kwubu ihe okwu n'ala Igbo ihe ọjọọ n'ala Igbo anaa I'm not talking about money money will come but ihe ọjọọ nagodu a tọdebe ụmụaka eh, ụmụaka ndị a na-atọ na-ebere isi ma ala ma so on and so forth na-ebere their organ wele na-eme sacrifice na-eleta their organ na-atọrọ ndị mmadụ na-eme all those things will stop but all those people na-afụ n'iru akwụkwọ bụ fake ọ bụrọ their fault Facebook nyere onye ọbụla free hand to come come to come to Facebook and monetize your page and doing rubbish na-emess up etu o si sọ gị na-emetọ afa Igbo mepụta na-ekesa tọrọ aka ọkụ adị ma mkwa mụ na kidnap anybody but na-ekwu most of them ọ bụ na if- n'ihe a na-ekwu bụ eziokwu na chi gị chi gị dị ndụ and na mmụọ mmụọ ị na-efe bụ mmụọ dị ndụ o nwere ike o certain things ga-abịa gị ọ napụta gị ọ bụrụ aka gị dị ọcha ọ napụta gị mana because of they are all fake most of them bụ fake 90 percent of them bụ fake ọ bụ na ha bụ real ị ga-afụ ị ga- ị ga-egosi na ala Igbo egosi na obodo o si bịa o si na ala Igbo na onye a real yes onye dị nsọ nwere ihe ọ na-asọ kedu ife a ga-akpọ nke a n'Igbo na-emebigo everybody pastor everybody everybody dibia everybody eze nwaanyị onye nlụgide anụmanụ lụgide anụmanụ bụ dibia na-abụzi highest one with dibia ụlọ ọgwụ na-eti ya na ndị mmadụ anya ụtara na nke oge ji na-edisiv ndị mmadụ ọ dịgo oke kedu kedu impact impact ndị ọgwụ na-enye n'ala Igbo nwere ọ bụrụ na ọgwụ a niile na-alụ ọrụ n'ala Igbo ihe niile ama na-eme oshi ama na-eri nne n'ala Igbo ama ama na-eri nne n'ala Igbo kidnappers ama na-ebu ibu unknown gunmen ama na-ebu ibu ihe niile abịa na-eme n'ala Igbo today what, what is this enough is enough ihe ọbụna pụta n'ana Igbo fịa arụ ịnanụ oshi bata ebe a ọ ka njọ ọ ma nazi ana kidnapper pụta ọ ma nazi ana unknown gunmen pụta ọ ma nazi ana ụkọ pụta ọ ma nazi ana eze nwa pụta ọ ma ihe ọbụla pụta n'ana Igbo ada ana ana anyị ga-emegide emegide emegide mebisie ya ọfụma before na ma ọ bụrụ na ọ ga-ana we make sure we destroy that thing ọ bụrụ ezigbo ihe mgbe na-anya mgbe iwu ka mgbe mgbe na-ena na na-agbalị na-agbalị n'ana Igbo bụ sọ mma before o nwezi ihe dị na ya problem everywhere oshi na ama because of fake pastors because of fake dibias because of fake copians turn to to eze nwanyị and even people people most of us bụ fake anyị bidokwa n'oge wee chọba ihe a ga-eme were efifie chọba ewu ojii before chi ejinarị anyị a ga-ejikwa efifie chọba ewu ojii before chi ejinarị anyị ihe na-emebikwa n'ala Igbo ihe na-emekwa n'ala Igbo mana ndị na-ewetala ozi anụnwa bụ ndị fake pastors fake dibias and fake eze nwanyị they know their self aga n'iru ọkwa na-eke omiri agụ enwere ego na na-alụ ọgwụ ego na n'oji egwu oji oji okeite emego okeite iche emego emego gị nke mergo mana i nwerọ ike isave obodo obodo obodo ị nọ na ya from troubles eche na ezigbo dibia na na na na enyere obodo aka na ndị na-eme ihe ala ọgwụ jide ha ezigbo pastọ na-enyere obodo aka ndị na-eme ihe achịna ejide ha mana nke anyị bụ zero because they are fake they all of them are working together the end, end point is money everybody is looking for money

onye Igbo adịrọ mma ikpo ntu onye ọcha adịrọ mma ibu ụkpa n'isi onye ọcha adịrọ mma ibu ụkpa n'isi alụ na-eme n'ala Igbo we need to change all these things a sị na nwata mụta ụsọ mụta mkparị amụ yes enough is enough ọ bụrụ na ajụrọ ajụ wee elibe elibe ya butere ayarọ aya aka isi na onye gburu bekezi ya n'afọ na ọya afọ ada ekwere ọgwụ n'oge oge na bụ ife nke azụ anyị ga-amụ ihe mere onwe maka na mmiri gbamara n'ezi na-atụ egwu we have to put our hands together and stop all this nonsense that is happening in Igbo land enough is enough ka emesịa